ndikulandireni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ine ndi sam k tabweranso ndi programu ina ya catholic perspective radio alinafe imamveka pa 104.2 megahertz fm komanso 104.0 megahertz fm Uh, mchigawo chapakati mdziko la malawi komanso timapezeka pa intaneti www radio alinafe com ndipo programu ya catholic perspective imapezeka pa youtube mungosecha catholic perspective dzisankhireni nokha mutu umene mukufuna muonere momvera lero mpulogalamu yathu tikhale tikuyang'ana ulendo wopita ku chisankho cha 2016 pamene ndithu tatsala ndi masiku ochepera 100 kodi e, ulendo umene watsala kutsogoloku tingawuyende motani kutengera ndi kumene tikuchokera mstudio muno ndili ndi bambo louis chikanya mwaswera bwanji bambo ndaswera mwaswera bwanji sam ayi taswera zikomo zikomo e tsiku linali bwanji tsiku linali bwino tithokoze mulungu Ayi, chabwino. Eh, mwa nthawi zonse basi kuchita izo thamanga apa kutapa ha mwayi mdima mwayi ndi mdima apapa bwezi Eh, Chabwino. eh, kokapuma nkumanda ayi pepani basi ayi mtero ndithu ka tikapumadi kaya mwene e ayi mpumulo
ayi ndithu Mpumulo nzotheka. wa bata.
Mpumulo- mpumulo wa bata e Chabwino. Ya, ndimawuza omvera kuti tikhale tikuyang'ana za ulendo wathu wopita ku chisankho cha pa 16 september 2025 kusankha atsogoleri patatu mtsogoleri wa dziko mmodzi pa atsogoleri 23 kapena amene atenge mapepala awo komanso ma constituency mu ndiye muli ma, ma candidate ochuluka mbwerekere ayi ndi ambiri eh, koma tikukamba za makhansalaso mbwerekete ena mzipani mwawo agwayigwa koma atayimabe Paokha. ntchito iliko eh, eh, ntchito ilipo ndithu eh, kwambiri moti apa pa kusankha ku kuchita kukavuta pa nanga si amunoti anatilangiza aepiskopi kuti Oh. wabola mkoni Eh, abola Oh, mkoni. tisaiwale. Eh, usaiwale zimenezi pali wabola mkoni abola mkoni kuti "Ai, koma Ndi ndene- ndiuti." ndene ngasinka gulu Eh. ndekuti wabola mkoni angakhale ndani aha Eh, ndefunika kuonetsetsa chabwino Eh, panopa ndi nthawi yake ndi imeneyo maona kuti ah, awa banja awatani awa. Mm.
amenetu ali busy ndiye ndi mafumu tukamba pano nditi aona kandideti wina aliyense mafumu mafumu kodi anthu akumadzitenga kumadzipititsa amakadzipititsa eh. Ah, am- amfumu ndilipo amfumu ndilipo tsono amfumu amakhala mchinsinsi eh eh mafumu ndi ovuta osasewera ndi mfumu oh ii ah mafumu aliyense Awa- anthu aja anali na experience oh mafumu tu alipo ena amene mwina uh, sukulu sanapite patali koma nanzeru ehe eh, nanzeru kwabasi nanzerudi eh.
chifukwa palibe mmalawi amene angapite ku dera la mfumu kukayimira osakamuona mfumu aa amadziwa koma iwo ali ndi wokavotera wawo amfumu eya Eh. eh, chifukwa cha kuchenjera kuli pamenepa Oh. Eh, experience ili pamenepa ta mwabwera takulandirani Mhm. Ehe, ndi- Chabwino. Mm. tiyambe ndi kumeneku koma poyamba kungotchula chabe kuti kodi kalendala ya malawi electoral commission Aya. ikuti bwanji chifukwa sabata ino kukhala ngati anthu akupita kumakatenga mapepala akuti akalipira ndi akatenge mapepala Eh, eh.
akuti akatenge ndithu all of, uh, onse ofuna kuti akayimire pa president mm -hmm. akatenge mapepala koma asanatenge pepalayo mm -hmm. akasonyeze aka, aka kuti apereka ndalama mm -hmm. imene yanenedwa oh, atchuliratu apa pa ndalama yake ndi mm. 10 million kwacha kufuna kulamulira malawi kufuna kulamulira malawi 10 million mm. koma ndiyoti uh, money yochepa yochepa eh, yochepa president ukufuna upresident iweyo uh -huh. Ah, ndiye ukhale kuti ulibe 10 million ndiye izizi zimene tiunena pano tumanena kuti mu- munthu alibe 10 million afuna kukakhala president ndiye mwina mwachi- mwachisanzo ena mwina amthandiza ampatsa two months munthu ali ndi 20 billion kuti yachoka kuti unalibe 10 million womwe unalibe uwo.
yachoka kuti Yachoka kuti- tifuna akhale wa ndalama o mufuna wa ndalama Eh, kale paja ine nanena kale Eh. kuti sindidziwa kuti anthu anamvesa bwanji nkhani nanena kale kuti osasankha mphawi e munaterodi nde Akakuberani.
mwa- nde mukhala ngati mwayamba kukondera tsopano kukondera chuma ah nanga si ena mwina anthu ankati awa alibe koma mwina pano ali nazo nde ya ngati uli nazo fine oho e, ngati uli nazo e, tifuna wa ndalama apapa sitifuna tikaberedwenso ndalama apa oho kuti zikati ah, onani ah, two months ah, amanga nyumba zambirimbiri munthu ayi so amene afuna upresident 10 million kwacha ukapereke then ukatenge mafomu ndiye kuti monga mwanena ine ndikufuna upresident ndikhoza kubwera kwanu kudzabwereka 10 ndidzakubwezerani ndikawina ah sindingakubwerekeni amwene osambwereka amene wabwera president afuna kubwereka ayi 10 million 10 million uipeze wekha ikhale ilipo kale lima fodya wako cha- we- in fact mwina kuti ukachita kale zimenezi Oh.

odya zake alibe mlandu angakanike kulipira 10 million aya ali nayo akhoza ali
odya zake ali nayo Eh, Amadya so zake. alipo 20 20 chakuti ndithu amene ali atsogoleri a zipani ah koma koma tidzidziwika ena sangaime idziwika apa pa nkhani yawo nanga si mwina kuchitika tuma alliance apa apa Oho. ngakhale sizidziwika bwinobwino mwina tichitika tuma alliance

Eh, mzibambo apapa ndiye kuti pa upresident mzimayi kaya ufuna uyimire pa upresident kaya ndiwe mzibambo nonse 10 million kwacha kulibe kusiyanitsa wazitemba ehe oho ofuna kuyimira ku nyumba ya malamulo mzibambo ni 2 million 500,000 kwacha Ache- UMP. ache- achepetsaso bwana achepetsa Well, izi zili- chifukwa chifukwa ma- nanga si iyi ndi step imodzi yoti nduna zimachokera pamene ndeti nduna yaulere yosalipira kanthu ati afunika Ah, afu- kanaika apa- kukambiri. anakaika kambiri Eh, chifukwa anyamakosana amene awa masiku ano aya afunika kuwapatsa yambiri kuti asamathamangire kusowa ambiri oh, azimayi eh, 1 million 250,000 kwacha pa mp eh, pa ump awachepetsera kwa azimayi ndiye nanga ndiye kuti zija zonena kuti ati fofanana ndiye kuti siza- sizigwira apapa sifofanana nanga si onsewo akalowa eh, ump ndeti mtsogoleriwo amene adza- adzatenge dziko adzapemphedwa kuti muzionatu 50-50

Ah, 1 million 250 ayi ndiye sakuganizira anthu Eh, apapa nde eh alimbitsa kwambiri uku aa komatu ayi sanalimbitse bambo nanga taganizani alipo ena aulumali Yeah. koma ndi makhumutcha Ali ndi ndalama.
Sure. Eh, ndiyo tambiri- sitichula dzina ayi, Afuna- koma alipo eh, anaka- koma af- akalowera imeneyo shuwa Anya- achinyamata chimodzimodziso 1 point 250 eh achinyamata anyamata ndio ali nazo achinyamata eh eh anyamata zikusonyeza eh anyamata nde amafunikaso 2.5 Mzi- mnyamata eh nyamata eh nde Koma amika makansala local, local government makansala mzibambo 200000 uku nde atchipitsa Ah, ah, ayiwala kuti uku atchipitsa uku ayiwala kuti awakomera mtima kuti aziyang'anira cdf
nde anakaonjezera zimene mwatero paja akuti salandira ati alibe salaletu eh alibe salale Alibe. ma alawansi akapita kumsonkhano choncho Eh, nde ochabe. ah, ndeti zoti kuli kamsonkhano sikanachitike kodi ma MP amalandira a ma MP amalandira ah Eh, amalandira Ah, no, pamwezi. nde awasiya pabwino eh.
okay azimayi pa ukansala ndiyoti ni 100000 half oho eh. amene ndi aulumali 100,000 chimodzimodzi ngati azimayi achinyamata pa ukansala 100,000 chabwino ehe nde zonsezi akuti alipire sabata ino eh, akuti eh, akuti a- a- aneneratu apapa akuti bungwe loona chisankho latsekula tsopano m'madera kumene anthu angathe kupita kukapereka machani ma nominations Okay. papers aha ndiye akuti amene afuna kupikisana nawo eh, pa general election imeneyo upereke fees in full Eh, yonse Nongo uperekeretu Eh, usanatani usanakatenge um, nomination papers Okay. palibe ngongole nde make sure wapereka yonse bwinobwino Kuonetsa receipt. then ehe akupatsa nomination okay ndiye uthenga ochokera kuja ndi nkhani ndimeneyi tsopano za- zambonunkhira kwa basi azanunkhira apapa zafikapo chifukwa ndi tinanga si akatenga amene nawo adzikapereka no ma nomination aja ehe ndiye pa 14 july akhale akutsekulira campaign pa 14 july pa 14 july ngakhale ayamba- anayamba kale a anayamba ayamba anayamba ndiye apa- tibwererenso mbuyo ku mafumu kuja Ah, mmene apangira handle mafumu kupanga handle ma candidate osiyanasiyana mungakambepo chani kwa ine zimene ndinganene zokuti ndi ntchito yovuta kwambiri mm. kuti makandidate makandidate amenewa samakumana kwa mfumu kujayi sakumana koma onse eh. anapita kuyambira pa nthawi imene amakonzekera ma primaries mm. ndekuti nana ochuluka achipani chimodzi ochuluka chipani chimodzi ochuluka chipani onse anapita kwa mfumu yawo koma osakumana ayi ayankhuleni mafumu chifukwa akutenga nawo mbali pa zochitika za mdziko kudzera posunga ah, mtundu wa anthu eh, kulemekeza wina aliyense mofanana wosaonetsa mbali koma mwina nkutheka ena alipo woti munasokoneza ndiye timva mpulogalamu imeneyi koma tingoyerekeza kuti mafumu onse m'malawi muno wang'ono wamkulu agwira ntchito yabwino padakali pano well uh, of course nkutheka be kuti mwe alipo mafumu ena mwina they messed up munati tineneretu uh, komabe generally kukhulupirira kuti be mfumu ngati uh, munthu amene amasunga chikhalidwe eh, chi- part of the chikhalidwe ndiye ndi kulandira anthu Aha. mfumu amalandira anthu osiyanasiyana pakhomo pake alendo osiyanasiyana pakhomo pake kuphatikizapo andale aliyense wandale wa mm. chipani chanji wa chipani chanji onsewo ndi ake a mfumu mm. ehe mdera lija mm. so handling imene amachita mafumu ambiri is recommendable Recommendable. is recommendable kuti akudziwa mfumu kuti uyu ni mwana wanga uyu ni mwana wanga komanso mudzi muno muli ena achipanichi ena achipanichi chifukwa chake mfumu azikhala ngati ampingo osawonetseratu eh, kuti iweyo ndi wambali iyi iweyo ungosunga mu mtima mwako amene ukamuvotere ehe usalengeze amfumu musalengeze unene ndine wachakuti ah mukaonetsa uniform yanu ndiye kuti muka- mwagawa already mwagawa anthu chifukwa mudzi muja sizingatheke mudzi wonse kukhala chipani chimodzi Mm-mm. zimasiyana ndithu ndiye inuyo ndinu mfumu wa zo- onsewo azipani zonse ndiye sonyezani zimenezo mmene achitira amfumu ambiri eh, kulandira wina aliyense kandidate wina aliyense mlandireni treat them well landireni bwinobwino osasonyeza kuti inuyo nayi kukhosi uyu ah, ah. komanso ah, for sure ndiye kuti mwina kumbaliko andale amasiya kundituka ine mvulupu ndithu kwa mfumu Okay, uko ndiye amfumu si- sangalole kungokumana nawo ulere ayi amfumu sangalole zimenezo afuna kuti ananga si kuti tilankhule Eh. chapakamwa Chapakamwa. Eh, chapakamwa Eh, ayi. Eh, Anzathu. and timamvetsa kuti ananga mfumu agwira ntchito Eh, kwambiri. Ehe. Chabwino. komabe eh, in general uh, think ibe mafumu ambiri they have done that tilimbikitse kuti pitirizani kuchita zimenezo osaonetsa uniform iliyonse amfumu chabwino ayi tithokoze kwambiri bambo louis chikanya uh, munanena kale kuti mwina nkutheka pali mafumu ena eh, anachitapo zawo zosokoneza ayi chabwino koma sikuti zingalepheredi chifukwa timamva ndithu kuti madera ena zipani zina kukanika kulowa m'mudzi ndithu amene ndithu sadathe kuchita bwino ndiye mmatero kuti ayi sititchula mayina komabe ena anachitapobe mwina eh, zosakhala bwino ya Pambuyo madera pa- ena Mhm. eh, tikumamva mafumu ena amachita kunena kuno kwathu chakuti Mhm. eh, wako wako chani things like those i think sizomanga si ufumu Oho. eh, ufumu si umenewo Okay. Ah, ndiye kuti mfumu yotero sanayilangize bwino Okay. eh, mfumu imalangizidwa ikamalowa ufumu Mhm. kuti no onse anthu kaya munthu wo- ali otani kaya ali otani mmudzi onsewo zidakwa chani onse ndi anu a mfumu Ehe. nde ngati mfumu ikuyima pa chulu nkumanena kuti koma kuno wakuti mm -hmm. eh, tivotere wakuti kuno mm -hmm. a, a, a, mfumu mukulakwitsa oh. eh, mukulakwitsa nanga mwataya kutenawo chabwino eh, ndiye kuti mfumu yotero singalandire kandideti eh, wachipani chimene eh, sangalandire mm -hmm. eh, so sizabwino eh.
eh. chabwino ndiye tikutero kuti masiku ndithu atsala ochepa kuposera pamene tidauyamba ulendo womaganizira za ku 2025 16 september uh, tukamba pano mmene tochita programu yathu ya catholic perspective masiku ngosapyola 100 mm. achepera ndithu Ochepa. eh, posachedwa apa tikhale kodi tsiku tsiku ntsiku tumachepetsa eh, tsiku lilonse tumachotsera eh. ehe so tikutero kuti kodi pamene tikuyang'ana ku 16 september zapsa ndithu apa zapsa eh, tiyende motani za kumafumu ayi takambapo koma pali magulu osiyanasiyana amene ali okhudzidwa ndi ulendo wa ku campaign ulendo wa ku uh, ku vote pali mafumu amene takambapo kale eh, pali az, a, inu achipembedzo mm -hmm. azipembedzo atsogoleri azipembedzo pali eni ake ochita ndale mm. ndi pali ovota yeah, vota yeah. ovota magulu pawiri ena oti ali mchipani chomwecho uh -huh. koma ena osadziwika chipani amene akuyenera kuuzidwe mbalume kuti asinthe mm -hmm. maganizo mm -hmm. akavotere amene akuyankhulayo kuli magulu ambiritu kuli magulu ambiri a- a media Media. ali mkati momwemo Media. a MEC ali Mhm, mkati momwemo mhm, kuli mhm. magulu ambiri amene tinena kuti titengepo mbali chabwino kuti zinthu zi- ziyende bwino mwanenako nkhani ya a mpingo Mm. eh, eh, mpingo is very critical kwambiri pa, ma, pa zimene zikuchitika panopa mpakana pa 16 okay a mpingo kuwafotokozera m'matchalitchi mwathu put that into prayer uh, m'matchalitchi mwathu kupempherera chisankho chabwino kuwapempherera amene akupikisana nawo amene azichita makampeni kuwapempherera onsewo zofunika kwambiri komanso it's not wrong pamene kuli msonkhano uh, akuyitanani Ah, andiyitana abambo mukapemphere kumsonkhano eh, umangoti pa zifukwa zina sikuti eh, mukandiyitana ndipitako ife pa- Oh. nine ndine wa midiya Eh. sindingapiteko Oh, kumeneko chifukwa ndine wa ntchito yathu media. eh, ntchito yathu siwe- si imeneyo suonetsera Eh, ine nizi ndimagwira ntchito ngati midiya Aha. Eh, mukandiyitana ku, ku msonkhanoko ndikuti ndipitako ngati wa Kukatola midiya nkhani. Aha. Ehe, ndiye sindingapemphere pa msonkhano wanu itanani ena ndi Abambo- bwino kupita abambo ayi apopo tikhalitsepo Ah, ah. chifukwa ngati mufuna anzanu Musadike apite mavuto. Yeah. Muf- mufuna anzanu apite inu musapite ine ndimavala chipewa ndimavala chipewa cha chani cha media so So, tinene nepano. kuti ah, atumiki a mulungu akapita pa Ayi. political rally Eya. ndi achipani chimenecho aa ngati mwapita Nga- akuyitanani ndi mtumiki wa mulungu makamaka atinawo abusa ansembe kumene kaya aprofeti kaya ndani eh, mwapita ku- kumeneko ukhoza kukhala nchipani chako I say ukhoza kukhala nchipani koma don't mention it don't Oh. announce it okay Eh, chifukwa iweyo ukuimira onse ukuwa uma- umakhala ndiwe mtsogoleri wa mamembala azipani zosiyanasiyana mu mpingo mwako onsewo amasonkhana ku mpingo kwako ndi akakuona ena mwachitsanzo a dpp akuona kuti ukusonyeza kuti ndiwe wa chipani cha utm Ah, ni mavuto amenewo ubwesa, ma- ubweretsa mphepo yoyipa mu mpingo chabwino e, pitako ngati wampe in fact ngati akuyitana ehe pita ukapempherere kumeneko ntchito yako ithere pamenepo usapitirize zina nzinayi chifukwa chake n'choti ndi bwino osakana kupita atsogoleri a mpingo chifukwa it helps ngakhale pang'ono pomwe to neutralize zinthu zina the very good example samu zimene zachitika dzulo okay miyambo imene yachitika dzulo yaupempherera abale athu amene anatisiya dr saulos chilima ndi anzawo ena aja amene anatisiya pa ngozi ya ndege mapemphero amene anachitika ku chikangawa mapemphero amene anachitika ku nsipe kunali a mpingo eh? suppose kunalibe a mpingo it would be a different story oh yeah chifukwa mapokoso ena amachepetsedwako chifukwa cha mawu a mapemphero mulungu ma mulungu osanama muli mphamvu mmene muja yotha kumkhazika pansi munthu chitsanzo chabwinonso kwambiri chimene mpingo unapanga play a role a very big role very crucial role ndi maliro amene a dr saulos chilima kumudzi kwawo mmene ak- amakayika ku nsipe ah, sam munapita kodi ayi ife tinangoperekeza tinabwerera pa bingu stadium okay Eh. ife tinapita eh, chipanda mpingo sam kumeneku anakabayana anthu oh. Kuna- kunali mikondo Mhm. ndi mpingo umayesetsa kuwauza anthu aa ti- tipa mapemphero e tupempherera mzimu e tupempherera chakuti e please mzimu wawo uuse nde ena zimene zija zimathandiza kuti akhale pansi chabwino so the presence of the church kulikonse kumene ku- anthu akuchita misonkhano imeneyi nzabwino Chabwino. matchalichi mwathu tiyeni tikapempherere kumisonkhano tiyeni tizipitako mpingo kupemphera kumene kupempherera msonkhano kale ena ama- amakhala ndi reservation kuti ah kupemphera bwino bwino koma kungomaliza pemphero ayamba kulankhula koma mm. koma ndi kutukwana Mm. yambani cha mm -mm. Mhm. still more go okay yeah don't Chabwino. give up nde zimachitika a Thotha nthawi zina kuti inu atumiki a mulungu mwapatsidwa mpata kuti mupemphere aa koma atuti Pemphero. mapemphero Eh, oseketsa eh, atuti. zimenezonso pena zimene tunenazi kuti si bwino osaonetsera mbali umabweretsa chipwirikiti Mm. Ehe.
kumuwuziratu mulungu kuti uyu nde mtsogoleri ndi uyu koma tili mchisankho patsogolo Ah, matero am- abusa Eh, em- msamatero Eh, nditangonenako kuchali chikoka Tiku- Eh. kuli magulu pa Tiye- chosiyana tiyenda musemu koma amati tinali kumene kuku nde nchifukwa abusako Eh. uh, if you ask me eh, ndinena kuti mbusa amene ali ndi mpingo amatsogolera mpingo mu mpingomo muli magulu osiyanasiyana muli anthu a zipani zosiyanasiyana iye nkukaima pa msonkhano kangopemphera pemphero ka speech kumene ungoona kuti koma awa nde ofunika kukavotera si mbusa weniweni Okay. ndi mbusa wa fake ni wakuba ni wolanda ameneyo Oho.
Ehe. akungoyenera apempherere msonkhano apemphere msonkhano kuti Uyende uchitike bwino. uyende bwino presence of god pa msonkhanopo kuti ziyende bwino koma milandu kungoyamba kupemphera milandu pamenepo mi- ndi wa fake amene mbusa wa fake supanga zimenezo mbusa Oho. usokoneza anthu nanga amene a- a- amene amakutsatira koma na chipani china uwayika pati okay eh. chabwino yayi tithokoze kwambiri koma zimene zi- zimachitika nde masiku amene akubwerawo kutsogolo eh, takambiratu ife pano. zizichitika zizichitika samu zikuchitika Eh. koma it's co- totally wrong in fact mbusa amadziwa iyeyo am, amadziwa kuti koma ena abusa kodi kuti tikanena nena kuti kuti so ena ansembe ehe pamene mafanzi Eh, kuti kosi. tikhangatuluka mino ti tangoti mbusa ifanso ansembe so ndi abusa ya eh, tingoti abusa Ehe. Eh, tizingoti abusa koma tutanthauza atumiki a atumiki a Mulungu mulungu amene ali odzozedwa ehe ehe so eh, kuyima pa tsogolo kupemphera pemphero ndiye mdalitseni am- ameneyo chauta ak- mpaka akapambane eh Ah, ah. apa tangopereka chitsanzo koma choyepula koma kumakhala nthano ndithu Eh, kumakhala nthano zambiri Eh, Iwo uyu- nkhani uyu zambiri. yekha ndi angati chonse dziko lanunkha ntchentche
akuti ntchentche yagwera mumkaka akuti kumabusa ntchentche yagwera mumkaka
iya chabwino ayi iyo inali gawo la anthu a mulungu Ah, nawonso abusa ansembe amakumananso ndi andale ambirimbiri zoona ee takumana nawo mwakumana Ah, takumana nawo nawo. kudzapempha madalitso ndi Eh, zina zonse yeah. Eh, so tinene kuti role ya atumiki a mulungu kupatula iyi tayikambako yoti akhoza kupita eh, kukapempha madalitso a mulungu pa msonkhano wa munthu wa ndale eh, role yawo atumiki a mulungu pamene tikupita ku 16 september election ndi iti ina kutengera ndi mmene mwina chiphunzitso cha mpingo chili No, uh, abusa should be a light, a conscience of those people. chifukwatu andale ena umangokhala ngati chikumbumtima ka chi- conscience kangati anapha kalekale Eh, so abusa akhale conscience ya anthu amenewa akhale light ya anthu amenewa kuthandizana kuti yayi bwanji tichite motere aa papa yayi izizi mwachitazi nzononga Okay. izi chi- mu- mu- chipongwe chimene mukuchitira enawo siziyenda bwino Cha- mbusa it should be the light okay komanso guide Aha. mbusa ndi mlangizi mlangizi kumene koma akhale mlangizi wabwino mlangizi wabwino ndi bwinonso pena eh, make eh, deliberate efforts Eh, from time to time kumakhala nawo pansi anthu amenewa osalekerera chonchoyi chifukwa eh, akuchita zinthu zoyipa kwambiri Oho. andale ena akuchita zinthu zoyipa kwambiri ni bwino kumayitanizako ngati ukudziwa kuti eh, wakuti wakuti wandale amapemphera ku mpingo kwathu Ah, pena ayitane- ayitaneni okay ayitaneni chezani nawo ta atsogoleri eh, zakuti zakuti kwanu ku- kuneko bwanji Eh, si- si zabwino ndiyetu ku dziko kuno kuli ndalama mm. ndalama imene ndithu imapha chilungamo pena eh. gulu limeneli la atumiki a mulungu azibusa mm. ndalama ataninayo ya munthu wandale pamene abwera akuchitodziwa kuti ichichi chalakwika komano iwe wapempha kuti adzudzule pamene chinthu china chalakwika komano wangopatsidwa kumene mhm, ndiye funso langa bambo. Umdzudzula bwanji wakupatsa khobidi? Wakupatsa khobidi la mphamvu ndithu.
Eh, zovuta Sam oho zovuta Sam komabe eh, why eh, reaching to the chabwino ngati akupasa ndalama walandira koma you should speak, still speak okay eh alankhule o- o- mwina sulankhula mmene unakayenera kulankhulira bwinobwino koma at least say something okay kuti azidziwira azidziwabe kuti eh ngakhale abusa ndawapasa ndalama komabe eh andilankhulabe Chabwino. eh, sikuti ukulakwitsayi Oho. ngati makamaka pakuchitika zosakhala bwino lankhulani ngakhale akupasani ndalama Okay. eh, nga- komabe nzovuta Sam Mm. chifukwabe ukhoza kuyamba malo moti uyambe unakonzeka ti ulankhule bwinobwino ndi ndalama imene akupatsa usanalankhule basi upeza kuti akutseka akutseka pakamwa Chabwino. Eh, nde ah, ah, eh, mwinabe pena ndi bwino kungokhala free eh, free yourself eh, kulandira ndalama eh, then you can speak freely than kulandira ndalama kukanika kuti uzilankhula Eh, ndiye kuti you, you, you have failed your, your job chabwino Mm, chifukwa ntchito yanu ndi ku- kufotokoza ngakhale mawu a mulungu amanena Ehe. chabwino Eh, ndi eh, ndikuuzeni tanthauzo la mawu aja amene ambuye yesu aja anena kuti be perfect as your heavenly father is perfect mukawerenga original text ya chilankhulo chimene anachilemba choyambirira the greek text Eh, mawu amenewa ati be perfect ama- amatanthauza mchigiriki amatanthauza kuti function as you are supposed to function oh okay eh, iweyo ugwire ntchito imene unakhalirapo Aha. ndiye ndiye tanthauzo lake ndiye chitsanzo chimene chimaperekedwa nchakuti eh, nyale nyale anayipangira kuti tizigwiritsa ntchito kuunika Kuunika, yeah, yeah. Mhm. now suppose si kuunika ndiye kuti the nyale is not perfect Aha, as it is supposed aha. to be It's not functional. it's not functional that's the, the correct word to Okay. use yeah. functional ngati sikupanga function nde muja amanena kuti mtengo nthambi imene sibala zipatso amai- amaitengulira kapena kuidula amaidula ehe kuichotsa kuichotsapo chifukwa it's useless sikupanga chimene imayenera kuti ipange mchere Now, umene wasiya ku- ku- kukoma kukoma ndiye kuti basi uli useless ukapondedwe uka- eh, uka- ukautayeni
now you are a, a, a pastor

E- exactly uh, ulaliki umene anapereka ambuye george desmond tambala pamene amadzodza ansembe a chipani cha st patrick's mm. missionaries ku chigoneka mm. amalangiza ndithu ansembe ndi mwangati mmene mwakambiramo mm-hmm. eh, i think yeah, pamenepopo zaonetsera kuti eh, i think mumakhaladi ku Maula kuno abambo mumamvera nzeru za akuluakulu chabwino all right um, now gulu lina ma stakeholder ina mm. uh, ndale zathu mmalawi muno ndiye andalewo ameneno awawa amene tikufuna tiwayankhule pano amene amatenga ma voters ngati anthu oti alibe nzeru akufunika kuchita kuwayikira nzeru kuti achite bwino function pokavota kaganizidwe ka andale ena ndikotero kuti mavoters alibe china chilichonse m'mutu mwawo ali empty akuyenera kuchita kuuzidwa chochita koma lero tikukamba za 2025 ndi mmene amalawide alili Ah, Sam, eh, I may be radical uh, komabe ndinanenapo nthawi ina kuti mwina kutsogoloko we may be thinking of uh, qualification ya munthu okavota all right ndi zoonadi alipodi ena amachita kuchayirira okay ena sadziwadi kuti ayenera kuvota motani okay eh. pa zifukwa zosiyanasiyana so eh, ndi zoonadi so they take advantage ya anthu otero alipo alipo amalawi ena otero kuti they really don't know how to do it how to vote Kwa- tikavota bwanji ena sadziwabe so ndiye a- andale amatenga advantage yotero ndiye chimakhala chiguluso ndiye amatenga mwayi umenewo kumakauza anthu ah, chakuti eh, chakuti chakuti alipo anthu otero Alipo, Sam. alipo. alipo Alipo. so we have uh, this big challenge pa electorate yathu nde mwati mbuyomu munakambapo kuti kuti pamafunika bwanji qualification ya kutsogolo kuno ovota. eh, yeah, sikuti everybody should vote ayi oh si pali yes Ah, ah, not everybody should vote Okay. ena should be represented pokavota Eh, yeah oh. chifukwa alipo mwachitsanzo agogo anga mm. agogo anga may not really understand kuti tifuna munthu otani mm -hmm. kuti aka- akatitsogolere aka sangadziwe koma ngasima koma malamulo iwo alipo pali walibe panopa choice Eh, ndipende una choice akhala nayo koma tsono ikhala ya mtundu wanji ndiye pali vuto pamenepo ndiye zija zoti u- timapatsira

the useless leaders awatipatsira anthu ngasi chifukwa tino kuti tsono sakudziwa kuti kodi munthu amene timuvotere akhale wotani okay ne basi ngasi yango pena zinthu zapamwamba zimene amaona po- comfort basi simbo eh chifukwa chake achipani they're very careful to when selecting a symbol amadziwa kuti simbo iyi anthu ena akavota chifukwa cha ichi basi Mhm, aka- osati chifukwa akaonera cha ichi. mfundo zawo ayi chifukwa pali chimanga basi akavota chifukwa pali nkhuku ena amakonda nkhuku tambala nkhuku Nkhuku nyama yayimuna, eh. eh, ya lokolo eh bola koma iyi mhm wina basi ayikapo zosiyanasiyana mkondo e, basi akoma eh, nimakonda u- u- u- u- angoni Ngoti angoni basi akavotera kamkondoka kwa- kali bwino angoni Chabwino. mkondo chifukwa cha mkondo nduku so zimenezonso it's a very good point sam mwabweretsa kuti andale athu amagwiritsa ntchito advantage ya kusazindikira kwa ovota ena basi kumauza zinthu chabwino Ehe.
ya chifukwa mwina zonse ulendo ndi umodzi timafuna ndithu tiyang'ane za kutsogolo komano ngati mmene mwaneneramu zachitikapo ndithu kuti mbuyomu ulendo umene uwu kalenda iye iyi yachisankho ichichi zopanga taking advantage of the eh, ah, ku- ku- ku- kutengerapo mwayi Kusazindikira kwa anthu kusazindikira ena, kwa anthu ovota.
ena za- za- za- zabala zipatsonso mu kukonzekera chisankho ichi pa Yeah. nthawi imene amakalembetsa ena sanapite chifukwa amauzidwa ndi andale zinthu za mtundu wina ndi andale ena kuchenjera kwake amadziwa kuti "Eh, kaeriya akaka mwina nkhozaka sindingapeze mavoti ambiri kumauza anthu kuti "Ah, kuwachititsa ulesi anthu Oho. Kutaseka- in fact, pa- in fact, pa- mpaka panopa anthu ena kuchititsa

Eh, amatanthauzira Ama- chabwino ama- amadziwa N- wina ane sanapita ku india Mm, Eh, ndi a- anali amalawi awiri atatu akucheza mm, eh, pakati pa ma indians mm, akuyankhula chichewa mhm. nkumanena anthu paja vioneni Ah, vioneni nde mmwindiya anangobwera ah, muli bwanji ngati ulowe basi ndikufunika ba- basopo mwene. okoma ndiye ayi chabwino uh, so uh, kupatula kuti pali anthu andale amene amatengera advantage mtundu wa anthu umenewu uh, woti mwina ulibe kuthekera bwinobwino eh, pa nkhani ya kusankha mwaokha chingachitike ndi chani komano tsono chifukwa tili ndi nthawi Yomweyi imene akutsekula kampeni ndi yomweyonso imene amatsekula nkhani za civic education kuti anthu amene ali ndi kuperewedwa aja akhale akudziwa kuti kodi akakafika kumeneko akachite chani. Eya, mabungwe amene amathandiza anthu akuwaphunzitsa za kavotedwe kabwino, mtsogoleri wabwino chani, mwina amene pafunika alowereko kwambiri alowereko kwambiri kuti awaunikire anthu ah, amene angakavotere ya ngakhalebe ya impact be mpang'ono ndi pang'ono- pang'onobe chifukwa bena ngase ah, anthu ambiri safikiridwaso okay Eh, ndingase Eh, izi zoona. ndi anthu ambiri amene anafikira ndi mabungwe ochepa resources, mm. ma resources sapitako okwana ndi nthawi zina timangogwiritsa ntchito ma radio mwina omwewa ena sanamvere program nthawi imeneyo eh, pali zambiri komabe at least pang'ono pang'ono mafikira anthu amenewa Chabwino. wathandiza eh. chabwino Mm, mwina an- asakhale andale ophunzitsa anthu ayi akhale anthu ena amene ali neutral chabwino eh, wandale ndeti ngowanamiza anthu kuwachita mislead anthu eh, mwina tizindikireso zimenezo amalawi kuti nkhani yophunzitsa kavotedwe eh, tisasiye m'manja mwa munthu amene wakaimira ayi Aha. Ah, ayi sathandiza Eh, anthu kutenga kwa a neutral Ah, utenga munthu, munthu amene eh, si wa chipani munthu amene sakuyimira awa awa aha Nanga ndiponso ngati uzazimisira. amakhulupiridwa ngakhale othandiza pokavota anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana amatenga munthu amene modalira amene mungathe kumdalira simungatenge munthu amene ali partisan kuti aperekezeni mkawathandize Ah, ah, the leaking ah, imeneyo ndi chiziko kuti Chinyengo voti chiyambika. ivoti yapita ya yayidutsa Eh. Eh, angolanda pepala nkuwapatsira ah, Eh, o- nthawi 2 minutes yokha zatha zonse basi Eh, voti yapita Ah. chabwino Ah, pali mtundu wina wa anthu okhudzidwa ndi zachisankho chimene tikukamba pano ndipo iwowa ndi amene ali ku mec Yeah, man. malawi electoral commission very important group kupanda iwowo ndiye kuti zili andeti fupi. s- zi- ayimitsa zisankho ta andeti tidikire Ehe.
so uh, kukumveka kuti kumeneku kuli eh, magawo awiri kuli gawo loyamba la makomishona makomishona amagwira ntchito yawo ngati ma board members ndiye kuli secretariat ndiye kuti wamkulu wa malawi electoral commission ndi chairperson wapampando padakali pano ndi anabel mtalimanja uh, judge ameneyo ehe koma ku secretariat wamkulu ndi chief elections officer alikonso kumeneko then kuli ogwira ntchito m'maofesi ndi madipatimenti osiyanasiyana koma uh, amene amafika poti akuyankhula kupereka zinthu zonse kwa amalawi amakhala makomishona aja kutengera ndi akiti yawo ndi makomishona akuti amapangidwa kuchokera ku zipani zimene zatenga malo ambiri mpalamenti chifukwa amapemphedwa atumize eh, mayina mayina aunikidwe imakafikabe potenga ndi malamulo a dziko lino mphamvu zili ndi president nkusankha kuti akhale awa akhale awa tikukamba pano kuli makomishona anayi amene akuyenera kuti anayi ake kulibeko uh, teremu yawo yokhala pa mpando idatha Ndiye kuti mwa anayi amenewa atatu ndi oyimira chipani cha dpp, mmodzi oyimira chipani cha mcp. Ena contract period inatha, ena kangati kusiya kuti akapangeko zina. Nkhani ili mkamwamkamwa. Taonapo bungwe lina likutulutsanso chikalata kuti iyayi zimene n'zofunika kuchita changu motere motere. Koma kufunsabe tikumva kuti secretariat is still function, chilichonse chikuyendabe. Mungalangizepo bwanji kuti mwina pamene tikukonzekera chisankho kuti chidzapitilire kukhala mmene aliyense akufunira kuti tidzakavote mwamtendere ndikubwerako kumadikirira zotsatira? Titani? situation ndi imene Ah, mmene mwanafotokozera mec ndi kabungwe kofunikira kwambiri pa this activity makamaka as we are approaching tsiku lokavota chifukwa tonse maso ali kumeneko eh, ndi pofunika kuti timthambi tonse tizichita function bwinobwino kumeneko pasakapezeke kamthambi kena kumene kali paralyzed ndiye kuti anthu ena akapezapo advantage akapezapo mwayi oyamba opanga complain pamene zinthu mwina eh, zayenda bwinobwino koma chifukwa cha izi chifukwa sizinayendere nde pena pakapezeka kuti sipali bwino ndiyoti ena apezapo mwayi ndi bwino kuti nthawi mbiri yonse ku meki ko iziyenda mmene mwanenera kuti according to eh, malamulo kumeneko amene amalankhula ya makomishoni nde pa makomishoni potengera malamulo pafunika ichite balansi eh, ichite balansi kuti pasapezeke gap iliyonse ndiye ngati pali gap ndi kungoionerera mavuto yawo Ehe. ndiye kuti patsogolo zikabweranso zimenezi Yeah. wina akaibweretsa
kuti apa panali gap Pana- eh. chifukwa commissioner aliyense amamuyikira department ehe yoyang'anira ngati tikukamba za civic education amakhala commissioner oyang'anira za civic education mm, ndiye ngati pali commissioner oyang'anira media Hey. commissioner oyang'anira ngati mmene zilili magawo onse kumene ali so, so I you are think right munthu yes. amene ayenera kuchita zimenezi kuonesetsa kuti function agwire ntchito eh, osangozionerera eh. yeah so uh, ngati ine itandipeza nkhaniyo kuyamba kuifufuza ndinafunsano kuti amene andipatsira uthengawo kuti eh, kwatuluka kalata iyi Ah, i think mwina ndiwatchule m'pulogalamu ino chifukwa eh, atithandizabe chifukwa ndinafunsa kuti "Ah, tsopano nanga amene akuyenera kupereka mayina apereka Mm. chifukwa nkhaniyo ingokambidwa kunena kuti a mtsogoleri wa dziko ah, achitepo kanthu kodi nanga mtsogoleri wa dziko ndifunsa ndani kuti mtsogoleri wa dziko walandira pamene ife tinakhala ngati kuti tikudikirira dikirira tsopano mm -hmm. kuti tidziwa bwanji kuti mtsogoleri wa dziko analandira maina mm -hmm. koma sakuchitapo kanthu awa ndi a uh, akuti the civil society elections integrity forum mm -hmm. cseif eh, yatulutsa chikalata chawo lero ndithu mm -hmm. eh, akuyika poyera kuti ku mec kufunika mipando ya makomishona itapangidwa fill mwamsanga eh, so ndi mmene mwanenera i think wina should move ehe, should show kapena indicate kuti pali vuto ili kwa uh, res- responsible officer ndiye kuti ngati mwachisanzo a president ngati sanauzidwe ngati a, a president amene anapanga appoint ngati sanauzidwe ndiye kuti sangapange act alipo wina should write kufotokozera pali izi izi na according to law ziyenera kuchitika n'zakuti zakuti zakuti Chabwino. ndiye vuto likakhale ndi ameneyo chabwino koma apapa we can't start blaming pamene we eh, really are not aware uh, we're not sure kuti mm, eh, chachitika n'chani Chabwino. so the problem is there koma there is somebody to move kapena to Kuti- write yeah. eh, somebody kuti apange ujeni act chabwino Ehe.
koma zofunika kuti zichitike chabwino so far meki mmene ayendetsera uh, kukonzekera kwawo Um, well there uh, uh, tukhoza munthu ukhoza kukhala mm, eh, ukhoza kukhala um, deceived ndi zimene zikutuluka okay pena chifukwa cha social media chani zimene zikubwera you may be tempted kuganiza kuti MEC is not performing okay Ehe, on one hand chifukwa cha just m- noi- noises that come voices that come from the other other uh, divide on the other hand mwina kuti tionetsetse bwinobwino they maybe they are doing their best okay Eh, koma now si eh, we need to balance kuti kodi eh, akugwiradi ntchito bwino ngati awo amene akuti noti eh, sizikuyenda sizikuye- kuti sizikuyendadi Cha- so it's, it's critical kwambiri Okay. i believe ine kuti MEC akugwiritsa ntchito malamulo malamulo ndithu kuti apange agwire ntchito yawo eh, kuti zi- zisankho zikayende bwino chabwino mwina MEC would mess mwina kumapeto a zinthu Okay. eh, ndi influence ya anthu ena koma apapa ukuku i think they are trying their best Okay. ehe kungoti mwina chifu- cha introduction ya zina ndi zina ma smartmatic chani zimene zikubweretsa tsopano ena kuti aza- azichita question Okay. koma i think they are working uh, within their mandate Okay. aha zinazo ena kuti mwina azimvabe a MEC ena kuti azimva ma voices ena eh, kuti akuti chani anthu kukambirana nawo ma stakeholders kubwera pamodzi kuti azimvetsana pasapezeke wina otsala chifukwa tikamsiya wina patsogolo kukhala mavuto awo chabwino ehe alright yeah eh, tilekezere pamenepo mwina tingonenako mongoyepula chabe mongodutsamo role ya eh, gulu lofunika kwambiri media media Ah, media pa zisankho zino ndi ofunika kwambiri chifukwa zinthu kuti zizimveka uh, tizimva kuti kuli chakuti kuli chakuti ndi amidiya ndi amidiya tipemphane bwanji titumize zinthu zoona ngati tamva nkhani yofunika kufotokozera kuti anthu akaimve itafotokozeredwa ifotokozereni bwinobwino nkhani usangoponya chimene- chilichonse chimene chabwera zina sizikhala zomveka bwino chipangeni kuti chikhale chomveka okamvera okaonera akangokhala kuti o oh, zili mwakuti Okay. osati azikatanthauzira yekha munthu uko iyayi media ntchito yathu izikhala imeneyo kuwatanthauzira anthu zinthu zimene izi meaning of what is happening chikhoza kukhala zakutizakuti meaning ya ichi chikhoza kukhala zakutizakuti kutsogolo ngati sichere zakuti chakuti may happen kufotokozera anthu a media please Chabwino. do your job as you Professional. usually do eh, zikomo ndipo amedia awa a- alipo magulu angapo ena ndi eni ake a mafoni oh yeah eh, eh amene ndi kagulu kofunika kwambiri malangizo oh. eh, kungogwira foni eh, tatulutsa zinthu zenizeni awa alembapo zenizeni eh, so amafoni nso ofunika kuchenjera chimene mukulemba ngati uchita kudziwa bwino kuti izi sizoona mm -hmm. usokoneza wanthu olo zimatha kukhala zizoona koma zosokoneza wanthu eh, zona zomwezo eh, mhm. zona zomwezo kusokoneza sikuti mhm. chilichonse choona chimene ungolemba ah, ah. mhm. zoona zina timangozisiya eh, eh. chabwino titsanziketu bambo louis ya ineyo ndi eh, wafunire zabwino zonse onse amene akutenga nawo mbali pa zisankho zimenezi ena directly ena indirectly amene akukapikisana nawo zabwino zonse be eh, civil Aha. kwa amene eh, tikuthandiza kuwaphunzitsa anthu zinthu zosiyasiyana do that Eh, amene tikukonzekera kuti tikavota nawo keep your vote pabwino tikavote bwinobwino chabwino inu amene mukuyendetsa zisankho uh, make uh, work within the laws Okay. eh, ndiye tikapanga choncho zinthu zikayenda bwino amene akawine amene akaluze akakhoza kukavomera kuti "Ah, abiya zinayenda bwino pa- pa- Mwayesetsa palibe pona mbali yako. ehe Aha, ndithu okay. chabwino tithokoze kwambiri ameneyo ndi bambo louis chikanya a director radio alinafe amene anali mlendo wathu mpulogalamu ya catholic perspective lero monga amachitira nthawi zonse kutitsanulirapo pa nkhani yokhudzana ndi masiku amene atsala ochepera 100 kupita ku chisankho, pafupifupi ndithu miyezi itatu, nthawi yatha, aliyense tsopano waika maganizo ake, giya yomaliza, speed yaikulu kwambiri, ndipo aliyense akuyenera kutengapo gawo, dzimvere mu mtolo. Ine ndi Sam K, zikomo kuti tinali limodzi m'programu